ndị be anyị ekenekwa m unu ndee ka unu mere onye unu na-anụ ọnụ ya tanụwa bụ ata na-ata mkpụrụ aghara anyị abụ m onye chineke na-emeri ihe ọma o ihe mere m tanụwa chimụta adịnụwa onye ebere onye ọma o ya mechi ọkụ na-anụ ji aka egbu ugwu foto ụwa n'obu ọhịa o ihe mere m tanụwa ejere m ọrụ igwe ọkụ mmadụ eji ejiwe m nwayọ dochike isi m nụwa ihe ahụ kwesịrị nnọ nọ n'echichi ejere m nje jere nchi ejere m nje nzite ike alụcha m ọrụ nke taa nsị nje m je gote ihe na were ebe a na-ere anụ ọkụkọ n'isi na egbere ụlọ ebe anyị na-arụ afụkwa m nje ngote ya bụ anụ ọkụkọ a ka m nọzi n'echichi main road ebe m chọrọ nghawụ achọkwara m nghawụ ngeje ya bụ ahịa ihe nneziri bụ nnere bụ shita ma ọ bụrụ na na wig m kpu n'isi na ikuku evule ọ dị agụkwa m ọchị anọ m n'echichi main road ihe nnere bụ shita Ik ik ihe m kpu n'isi ikuku evure. Amaghị m sị ọ m gbakpọwe nju e n'ime ọfịs m. Sị ọ mụ ga-ezo. Njekwara ebe m ga-ezo maka na m nọ n'echichi main road. Ọ bụzi onye nọ m n'akụkụ. Bụ i- makwa na ebe o yi- ebe o ji ete ka ya bụ wig bụ ihe gbara m nke ụra. Ọ gba ihe na-awụ nda nke nke mba ikuku dị ara necha ihe ọ ga-evu ọ bụrụ wig m kpu n'isi ikuku vuru ekọwa kọcha na ebe ọzọ ọ bụ onye ọzọ bụ ihe mere e shi onye nwe wig amara m ji ọmịshi ọnụ bụ nke m ihe eme ihe m meziri bụ nragba nchi ka ọ bụ mbụ ya na-ekwuru ya mee ya ada ọgara na-egere na-ekwuru ya ejere ebe na-eje ọ sị m madam ọkwa ya kwuru ka m ngekwere isi m ọ bụ mgbe ọ sịziri m ngekwere isi m nge mgbe isi m mgbe m ji kpụzie isi within two minutes bụ ihe m ji bụzi ihe m ji tọnọchie ee ya ihe mere ọ bụ isi m onye nwe anyị bụ onye na-eme ebere moto m ghakwụ ya wara ebe na ọ bụ ebe ihe nji were jio ya bụ ihe jio n'isi m ghata jio n'ime pịata jio n'ime moto m ọ bụ ebe ihe wig m m ji tụba dịka ọ tụbara one side ya dozie ya ghachi nga mee ya adres mba ihe ọhụwa biko ụmụ njio m na-ekpu wig nekwe ihe ikuku na-ebu anyị ihe outside ihe m ji ekwuore bụ ọ bụkwa na e nwere ka i ji kpiri wig chọkwa chọkwa rọba chọkwa pin dị ndị dịga n'isi dịga n'akụkụ ị bịakwa i were nke na shọba ịshọ shọkọtacha ya shọba shọpie ya n'ime isi maka na ikuku amụtawakwa ihe ikuku sị na ọ ga-ebe anyị ihu maka na all this fake fake fake things anyị na-eme ikuku adịla angry in fact ọ dị ka ọ bụ ndị moshi bụ ihe e zigere ozigbo ihe mere m taa ihe mere m taa wig m ga n'echichi oke ehihie na mbọ kere anwụ na-echi sham wig m move ọ bụrụ m bụ naanị m bụ ihe ikuku hụrụ o nweghị ụgwọ nene ihe ọzọ kwuo waterproof m ji n'aka vuru ọ bụrụ wig m ji kpuchie isi m tụkarị isi tụkarị isi ka ebube udene m ga ahụ ihe bisi ọzọ ihe mekwara bụrụ aga m eje ikekwe ma ọ ka mma ga-akpụgha isi m manejire mbọ m onye aka nga ka bụ ndị ndị na-evu nke ogologo na chineke ka medịrị ebere nke m dị obere ị ghọta sham ọ move o nwekwara ndị ọ ga-abụ okay half ka kokwuru n'isi half ka o dere n'elu osisi i- i- ire agị osisi were agị osisi were asụ ọkwa ndụmọdụ maka na experience bụ a good teacher experience ihe mere m taa Hei ikuku ebe m ihu. Chọtabe m wig m ga-eme ya ọzọ. Bụ sọ otu nwoke nwoke nwoke ndị ịla. Bụ ihe tụtara wig m na-egbere ụlọ asị bụ onye nwe isi a. N'ọkwa n'okwu mara m. Iji ifere ekweghị m ga egote anụ ọkụkọ. Anụ ọkụkọ tawa onwe ya. ihe meziri bụ na nke pịatezio moto mụ na ọ bụ ebu ya m jide ike wig m so that ndị niile hụchara ka wig ahụ m ji fụ m n'isi onye ọbụla ga-anacha be ya abịa ga m aghata piere ọ bụ ebu ka ma je karwa bịa bịa bịa jee ọfis anyị rọnchi m wara agwụwa ebe m ga na-edozi isi ọ bụla bụ na na-eme wig ndị be anyị jee kunu mmeri hei chineke anyị bụ onye obi ebere biko kwanụ hei bụ ihe ọhụwa ifere emegbuo m ee ha niile ga na afụ na eke ha na-eje tụ mgbe m ji ha ji narịkwa ebe ha bịa m fụtazie ejebe ebe m na-eje kpachakwanụ anya ụmụ fake fake things a na-ebekwa mmadụ ihu ọ bụkwa na ịma na isi ya adịghị mma vụọkwa ya comb onye kpaa ya isi owu ma ọ bụ kpaa ya kpaa ya isi na-adị ka ọchị fruit kpakwa ya o nwekwara ihe mere nsogbu ya ma ndị ga-ekweta ịta wig kpukpere ka ọ ma ndị ya tarụ ọ bụ ebe ya isi mbịa mụrụ asị ndị na-emekwa na onye nọ na-adị ọnụ ya tarụwa ma nwa adara ata mkpụrụ ghara abụ m onye chineke na-emere ọma hai ngwa na ya etine nsogbu adụ ndị wig ya dụalụ m